Tá cuimhne an iarnóin sin chomh soiléir im aigne go dtabharfainn an leabhar gur tharla sé inné. Iarnóin ag deireadh an mhí Iúil a bhí ann agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch agus na gcarrigeanna. Bhí mé ag feitheamh go foighneach sa bhanc nuair a tharla an eachtra a d'athródh mo shaol go deo. Dá mbeadh a fhios agam céard a bhí chun tarlú ag an mbanc, rithfinn ar luas lasrach abhaile agus d'fhanfainn go sábháilteach ann ar feadh tréimhse tamall fada. Tá bua na tairngreachta ag daoine eile ach, faraor, is léir nach bhfuil sí agam. Thug mé faoi deara go raibh an banc plódaithe le daoine, agus thuig mé an chúis gur theastaigh ó mórán daoine tarraingt a dhéanamh ar a gcuid airgid. Bhí meathlú sa thír agus bhí imní ar dhaoine go gcaillfidís a dtaiscí sa bhanc. Theastaigh uaimse m'airgead chun tuilleadh siopadóireacht a dhéanamh sa bhaile mór. gan rabhadh, phléasc ceathrar fir isteach sa bhanc agus chonaic mé go raibh éadaí dubha agus balaclávaí á gcaitheamh orthu. Bhí gunnaí acu ina lámha agus thosaigh siad ag tabhairt orduithe dúinn. D'athraigh an ionadh a bhí ar dhaoine i dtosach go faitíos agus thosaigh chuile dhuine ag béicíl agus ag screadaíl. Thosnaigh ceannaire na ngadaithe chuig an mbainisteoir an bhainc agus d'ordaigh sé dó taisceadán an bhainc a oscailt. Bhí dath an bháis ar an mbainisteoir agus bhí sé ag cur allais go fras. B'éigean dúinn suí ar an talamh i rith an eachtra, ar eagla na heagla go cuirfeadh duine glaoch ar na gardaí. Bhí mé ag crith le heagla i mo shuí ar an urlár agus bhí na custaiméirí eile chomh suite is chomh scanraithe ní bhféadfaidis deora a shileadh. D'fhéach mé suas ar an gceannaire agus ba léir nach raibh sé sásta le hobair an bhaincéara. Rug sé go garbh air agus rinne an bainisteoir amhlaidh leis a ordú. D'oscail sé an taisceadán agus ghoid an gadaí airgead, seodra agus ór uaidh. Bhí na gadaithe ar a mhuin na muice agus rinne siad dearmad ar an ndualgas a bhí acu chun cinntiú nach éalódh éinne. I bpreabadh na súl, léim mé suas agus d'éalaigh mé ón bhainc. Díreach nuair a chuaigh mé amach ar an sráid arís, d'aimsigh mé go raibh na gadaithe ag fágáil an banc sular shroich na gardaí láthair na heachtra. Sheas mé i mo staic le faitíos nuair a thosaigh siad ag rith i mo threo. D'aithnigh siad mé agus scaoil gadaí amháin urchar. Bhraith mé pian i mo chos, ach sula raibh mé gan aithne gan urlabhra, chonaic mé na gardaí ag breith ar na ceathrar gadaithe. Chaith mé trí seachtaine san ospidéal nuair a bhí mo chos á cneasú. Chuaigh mé faoin scian agus d'éirigh go geal leis an máinlia mar bhain sé piléar amach as mo chos. De bharr an eachtra ní raibh mé in ann spórt a imirt ar feadh dhá bhliain mar bhí mo chos an-phianmhar. Áfach tá saoirse agam anois mar tá biseach iomlán ar mo chos. D'fhreastal mé ar triail na gadaithe agus lig mé osna faoisimh asam nuair a d'fhoghlaim mé gur gearradh téarma príosúnachta fada go leor orthu. Filleann an feall ar an feallaire mar a deirtear. Beidh cuimhne agam go dtí lá mo bháis ar na heachtraí a tharla ag an mbanc, ach mothaím níos sábháilte anois mar tá sé ar eolas agam nach gcuirfidh na gadaithe dochar ar aon duine eile ar